maliyɛnw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a jira aw la k'a fɔ an donna sunkalo kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ sunbagatɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ lajɛlen ka sun musaka nɔgɔya a ye bana kɛlen bɛ ka minnu dɛsɛ a la ala kan'u fɔ a baraji kɔ an badenw an ka bi baro bɛ an ka jamana premier ministre kan n'o ye docteur bubu sise ko ni tiɲɛ bɛ i yɛrɛ kun kan k'i k'a fɔ anw ye cɛkɔrɔba dɛmɛ n'o ye alhaji ibrahim bubakari keyita ye yalasa san ba fila ni tan ni seegin a bɛ jamana ɲɛmaaya sɔrɔ cogoya min na an kɛlen kɔfɛ k'a dɛmɛ premier ministre min tun bɛ yen n'o ye docteur bubu sise a ka kɛ premier ministre ye o tun tɛ anw hakilina ye ka da mun kan an y'a ye qualité dɔw b'a la a bɛ degun ni tɔɔrɔ lase jamana ma ka d'a ka qualité fɔlɔ min b'a la o ye n'ale ko cogo min o de don sa wa o de tɛ sa wa ɔ o tuma fɔ baara ka kɛ ni o de ye n'o tɛ ale tɛna na jɛn n'o ye ɔ an y'a fɔ ko jamana mara t'o ye jamana mara ye fɛn min ye kuma dɔ la hakilina dɔ b'e la i b'a sɔrɔ o hakilina in man ɲi ni o hakilina in man ɲi e kan ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛ min ɔ an y'a ye jamana bɛ ka taa cogoya min na jamana premier ministre bolo n'o ye docteur bubu sise ye n'an tora ka taa nin cogoya in na jamana in laban a bɛ sɔn ka jɔ jamana yɛrɛ bloquélen don kaban yɛrɛ ɔ o tuma ko ni maa jugu n'i ɲin dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye donc jamana bɛ ka taa cogo min bi jamana premier ministre bolo n'o ye docteur bubu sise ye jamana bloquélen don ka ban limanaw jamana premier ministre n'o ye docteur bubu sise ye ministre damadɔw bɛ yen a n'olu si tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi Darame a n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi n'o bɔra yen min ye bubakari ba bili ye ministre de l'administration territoriale a n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ maliki kulubali a n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔsa in na mamadu kamara ka minɛni na ɔ ale y'a fɔ jamanakuntigi ye ko ale t'a kalama maliki ko ko a b'a bɛɛ lajɛlen kalama maliki y'o mesaji bɛɛ lajɛlen di jamanakuntigi ma ɔ an badenw o bɛ mun kofɔ jamana bɛ ka taa taa cogoya min na bi dɔkitɛri bubu sise bolo a gɛlɛyalen don mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi jamana yɛrɛ talen don otazi la n'o bɔra yen i b'a ye k'a fɔ koronafirisi min n'ale kelen bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔnsin wuli ka jɔ bi o koronafirisi ni maaw bɛ ka sa a bolo bi a bɛ diɲɛ fanda naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ dɔkitɛri bubu sise yɛrɛ n'ala ma jan kɛ ale yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka koronafirisi caya anw ka jamana kɔnɔ ka da a ka baara kɛcogo ani ŋaniya min b'a la o tɛ ŋaniya ɲuman ye ale bolo bi minisiri min bɛ yen n'o bɛ sante la n'o ye misɛli hamala sidibe ye ni nin baara in ɲɛn'o bolo o bɛna kɛ jamana premier minisiri ye ɔ mɔgɔ damadɔ minnu bɛ minisiriw la n'i y'u tɔgɔ fɔ a ni gɛlɛya bɛ a n'u cɛ bi a sirannen bɛ nin bɛɛ lajɛlen de ye olu kana na ale jɔyɔrɔ minɛ o tuma a b'u kɛlɛ cogo o cogo a b'u kɛlɛ o cogo la ɔ an y'a ye k'a fɔ dɔkitɛri bubu sise Koronafirisi nanen a yɛrɛ ye kɔntu dɔ dayɛlɛ ɔ dɔkitɛri bubu sise a yɛrɛ ye kɔntu dɔ dayɛlɛ BMS la koronafirisi wari minnu bɛ ka ɲini bi k'o bɛɛ lajɛlen ka taa yen a yɛrɛ ye baara cɛjugu dɔ k'o kɔnɔna na ka d'a kan a taara li dɔw san olu taara dɔgɔtɔrɔso dɔw la o dɔgɔtɔrɔsow y'a jira k'a fɔ olu liw yɛrɛ man ɲi maa min bɛ baara la bi n'o ye minisiri de la sante ne hakili la Budget ka kan ka to a bolo k'a ka baara kɛ ka ɲɛ o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye n'an m'an cogo dɔn ka fara lakanabaliya kan kabini jamana premier minisiri kɔrɔlen taara n'o ye awa sumeyilu bubɛyi mayiga le tigre ka na se bi ma ni fɛn ma fara joli bɔn kan fɛn ma bɔ a la jamana kɔnɔna na ne badenw min ye jamana premier minisiri ye a kelen bɛ ka jamana ta otaji la bi ka d'a kan anw ka jamana in ye jamana ye jamana min bɛ yen kabini a sigira ka na se bi ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'a mara an bɛ se k'a fɔ jamana in ɲɛmaaw a bɛɛ lajɛlen ye ɔkɔli karamɔgɔw de ye ɔ an b'a daminɛ jɔni na an b'a daminɛ fɛnɛ min ye awa i k'a dɔn ɛndepandansi yɛrɛ talen jamana ɲɛmaa fɔlɔ min n'o sigira jamana kunna k'a daminɛ ɛɛ bi IBK min y'a laban ye ka na se modibo keyita ma ka tɛmɛ ka na zenerali musa tarawele la alifa umaru konarɛ amadu tumani ture porofesɛri jɔnkunda tarawele ninnu ye kadiri belebelew ye minnu bɛ yen n'u ye jamana mara wa wali karamɔgɔ don fana an bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ nin waati na ne badenw an bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka d'a kan kalanbaliya min b'an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ o bɛna kɛ sababu ye anw ka jamana yɛrɛ kadiriw ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye ɔ mɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye jamana siniɲɛsigiw ye o denmisɛnninw olu bɛna kɛ cogo di sini ka d'a kan mali yɛrɛ kalan fagalen don bi ala ni jamana premier minisiri ale sababu la ɔ a fɔra ko ko ka kalan kɛ jabarani yɛrɛ kan n'o ye mali yɛrɛ foroba tele ye k'u ka kalan k'o sanfɛ ne badenw hali maa min tɛ misiw minyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ filenden n'i ye kalan kɛ jabaranin sanfɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ kɛmɛ o kɛmɛ duuru dɔrɔn de bɛ yen denmisɛnninw na minnu bɛ ka mali yɛrɛ tele lajɛ k'a fɔ k'u bɛ kalan kɛ tele yɛrɛ fɛ nin ye gɛlɛya ye bi ɔ n'o bɔra yen i bɛna mun faamu nin ko bɛɛ lajɛlen na mali yɛrɛ ka jamanakuntigi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale min ye jamana ɲɛmaa ye a nana minisiri dɔ ta bubu sise ka tila ka laban k'a bila premier minisiriya la ka tila ka laban k'a bila finansi yɛrɛ kunna ɔ ne badenw o si ma kɛ baasi ye nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ kabi dɔkitɛri bubu sise nana ɔkɔliko gɛlɛyaw sɔrɔla la mun na jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye son excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ale nana décision dɔ ta o décision min tara o ye députéw ye sariya min ta k'a fɔ ɔkɔli karamɔgɔw u ka statut particulier ka d'u ma an y'a ye k'a fɔ docteur Boubou Cissé ale kelen bɛ ka o bloquer an bɛ don min na komi bi ko sara min ka kan ka di ɔkɔli karamɔgɔw ma k'u ni sara in man kan k'a man ka d'u ma k'a ka ca u ma ne badenw n'i y'o ko ta k'a lajɛ jamana depitew sigira fɛn min kan ka sariya t'a la jamanakuntigi yɛrɛ y'i bolonɔ bila a la an bɛ don min na komi bi dɔkitɛri bubu sise a kelen bɛ k'o desizɔn in bloke bi ɔkɔli karamɔgɔw k'olu ka saraw bɛɛ lajɛlen tigɛ sara tigɛli ma kɛ baasi ye nka ka tila ka sara bɛɛ lajɛlen bloke a bɛ se ka faamu cogo di i ka mɔgɔ ka sara tigɛ o ka bɛn tiɲɛ ma nka k'i ka mɔgɔ ka sara yɛrɛ ka tila k'a bɛɛ lajɛlen bloke o bɛ mun ko fɔ ɔkɔlikaramɔgɔ ye mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ ani mɔgɔ saba ɛ n'i y'a jateminɛ koronavirisi min n'a bɛ ka fɔ k'o b'an ka jamana kɔnɔ yan koronavirisi ni ala m'an kisira ni ɔkɔlikaramɔgɔw ko k'u bɛ k'a yɛlɛmafɛn ye bi wari t'u bolo ka ganw san wari t'u bolo ka masikiw san wari t'u bolo ka zɛliw san n'olu ko k'u bɛna bana in yɛlɛma olu bɛna kɛ sababu ye ka bana yɛlɛma mɔgɔ dama min fɛ awa est ce que dan b'o la wa ɔ an bɛ don min na i komi bi o si ma kɛ baasi ye dɔktɛri bubu sise n'o ye jamana premier ministre ye ale min ni ɔkɔli karamɔgɔw tun ka kan ka sigi ka bɛn fɔ la u ye u sigi ka kuma o kɛra octobre kalo tile naani ale yɛrɛ wele primatiri la k'u ka laɲini ye fɛn o fɛn ye ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ko yanni awa san ka ban n'o ye 2020 ye ɔ IBK n'o ye mali yɛrɛ jamanakuntigi ye ɔkɔlikaramɔgɔw tɔgɔla don n'o ye journée internationale des enseignants jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye laji Ibrahim Boubacar Keita ye ale ni ɔkɔlikaramɔgɔw sigira kuluba ɔ u sigilen a ko k'a b'a ɲini a ka premier ministre fɛ ɔkɔli karamɔgɔw ka laɲini ye min ye ko a k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ko hali u ma min laɲini ko k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o y'a sɔrɔ docteur bubu sise yɛrɛ ye layidu di ɔkɔli karamɔgɔw ma le 4 octobre 2019 ko yanni 2020 ka ban k'u ka laɲini in bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ an y'a ye k'a fɔ o laɲini si tɛ ka ɲɛnabɔ bi barisabu n'i y'a jateminɛ ko ka 20 pourcent di ɔkɔli karamɔgɔw ma n badenw a dun fɔra siga fosi t'a la ko ni i bilala i dama ta minɛn kɔnɔ i ka statut n'i kɛra statut parti eh, i ka statut kɛra statut particulier ye e bɔra statut général la e ka sara ka ca ni statut général sara ye jamana depitew y'o sariya ta jamana kuntigi yɛrɛ y'i bolonɔ bila o papiye la mɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ docteur bubu sise ale tɛ ka o waleya mali siniɲɛsigi a bɛna kɛ cogo di sini mali denmisɛnnin minnu bɛ yen bi ni bɛɛ lajɛlen b'a la k'a fɔ ko kalan tɛ jamana min kɔnɔ ɔ kalan tɛ jamana min kɔnɔ ni kalan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dabilala ko ka taa kalan kɛ tele la maa joli de bɛ yen jamana in kɔnɔ yan nin nɔ ni o bɛna t'i sigi k'a fɔ ko ale bɛna tele lajɛ tele yɛrɛ bɛ maliden maa joli bolo ɔ k'olu bɛn'u sigi ka tele lajɛ kuran yɛrɛ bɛ maliden maa joli bolo n'i ye burusi kɔnɔnaw ta k'u lajɛ olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ yɛrɛ wulila ɔkɔli datugulen bɛ nin cogo in na année bɛna kɛ année blanche ye ɔ o tuma sini kadiri minnu bɛ yen n'olu bɛna jamana mara olu bɛna kɛ mun maa sugu ye an b'a la ko kalan yɛrɛ tɛ ka kɛ yɛrɛ sogo kumunen o kɔkɔrɔbɔ man go n'o y'i cɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye jamana premier ministre ye lakanako yɛrɛ la lakanako a ma ɲa ka da mun kan jamana premier ministre a nanen ni sisan cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛn'a ye k'a fɔ lakana yɛrɛ fanga bonyana de ka t'a fɛ jamana premier ministre kɔrɔlen min tun bɛ yen n'o ye sumayili bube mayiga ye le tigre a fɔra ko k'a ta ka bɔ yen n'o ma ta ka bɔ yen ko jolibɔn tɛ jɔ an ka jamana kɔnɔ an badenw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ mali sɔrɔdasi hakɛ min bɛ yen bi n'olu bɛ ka bɔnɛ u ni na maa dama min bɛ yen bi n'olu ni bɛ ka to hakɛ fosi tɛ o la o kɔrɔ ye mun ye o b'a jira k'a fɔ dɔkitɛri bubu sise a nana baara min kama baara in a ma ɲɛ a bolo ne badenw n'o y'i cɛ k'i bɔ yen i b'a ye dɔkitɛri bubu sise a laɲininen don min ye awa déclaration de bien ye o ye mun ye i ka hɛrɛmafɛn minnu b'i bolo k'olu jira k'a fɔ ka dantigɛli k'o la barisabu ko kami b'a ɲɛmaa tɔn filɛ min ye jamana premier ministre ye docteur bubu sise an bɛ don min na komi bi a ma déclaration de bien kɛ wa a m'a ka hɛrɛmafɛnw si kofɔ k'a fɔ a nin de bɛ ne bolo o tuma a ma dantigɛli kɛ o la ɔ n'o bɛɛ y'i cɛ k'i bɔ yen Ɛɛ coronavirus ale bɛ diɲɛ kɔnɔ bi jamana si tɛ yen k'a fɔ jamana min bɛ yen ko e kelen ko minɛnw de b'i bolo n'o ye nin kɛlɛ in ye coronavirus kɛlɛ ye ayiwa jamanaba minnu bɛ yen ni setigi jamanaw don kabini bana in ma daminɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔla n'a ye ka siran n'a ye kabini n'a ma se i ka jamana ma ka da mun kan bana in bɔra yɔrɔ min na o ye setigi jamanaw de ye jamana minnu bɛ yen ni se b'u ye fanga b'u la ka tɛmɛ anw kan bana in donna olu fɔlɔ de kan yanni bana in ka se yan anw yɛrɛ y'a fɔ ne adama jara vie bilen février kalo tile mugan ani duuru ni n ma fili ne y'a bila n ka page kan n ko bana min filɛ nin ye siniwa jamana kan an k'an farati n'u ye setigi jamanaw ye an ka jamana marabagaw ka kan ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛ yalasa nin bana in a kana don an ka jamana kɔnɔ yan a don dɔw y'a bila ne ka commentaire yɛrɛ la ko adama jara vie bilen anw n'i tɛ tiɲɛ na a y'i ka hakilina anw t'a la fiyewu nka i filɛ ka nin min fɔ nin ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne yɛrɛ ka sɔn i ka hakilina ma dɔw y'o bila ne ka page la barisabu maa tɛ diya bɛɛ ye wa i ka hakilina yɛrɛ tɛ diya bɛɛ ye o kɔrɔ tɛ k'i bɛ min fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye o fɛnɛ kɔrɔ tɛ k'i bɛ min fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye nka hadamaden bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i fɛla don o don dɔw y'o fɔ ne ye bɔn an y'a ye o waati koronavirisi nanen jamana minnu bɛ yen n'o setigi jamanaw ye ni bana in y'olu minɛ a y'an siran a y'an jɔrɔ kabini bana in daminɛna eh, ministre de la santé n y'a fɔ a ye kuma daminɛ na n'o ye michel hamala sidibe ye michel hamala sidibe a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɔlɔ k'a ka maa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mun de ka kan ka kɛ nin waati in na nka an ɲɛ b'a la dɔkitɛri bubu sise a kelen bɛ ka bras de fer ta k'a ɲɛsin michel fɛnɛ ma kana ɲinɛ k'a ɲɛsin cɛbilen daramɛ ma kana ɲinɛ k'a ɲɛsin bɔkari ba bili a ni nin si man di bi k'a ɲɛsin ministre de la justice ma gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na bi n'i y'a jateminɛ minisiriso caman bɛ yen bi olu tɛ ka fonctionner ka d'a kan n'i y'a mɛn minisiriso bɛ fonctionner a bɛ fonctionner ni budget dɔw de ye a bɛ fonctionner ni wari dɔw de ye nka docteur bubu sise kelen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen bloquer ka d'a kan ale kelen tɛ mali cadre ye nka ale kelen de talen don k'a kɛ premier ministre ye ale kelen fɛnɛ de talen don k'a bila ministre de finance fɛnɛ kunna jamanakuntigi fɛ an b'a ɲini mali ka jamanakuntigi fɛ tiɲɛ don dɔktɛr bubu sise n t'a dɔn a kelen bɛ ka fɛn min kɛ mali jamana ɲɛmɔgɔ la a y'a ɲɛɲini de sa wa a ye min k'a la wa n'o tɛ bubu dɔrɔn tɛ cadre o a ka kɛ premier ministre ye jamana kɔnɔ nka minisiri de finansiw bi yan walima maaw bi yan minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ se ka nafolo yɛrɛ ladon jamana kɔnɔ a fɛɛrɛ b'u bolo a kɛcogo b'u bolo k'a sɔrɔ règlement de compte tɛ dɔktɛr bubu sise ni filennin ni galamanin cira ani minisiri min ɲɔgɔn cɛ a b'o ka sɔrɔ bloqué an badenw an y'a ye k'a fɔ bana in a daminɛna sini de bɛɛ b'a dɔn hali mɔgɔ min tɛ misiw minyɔrɔ la filen tɛ siniwaw se min b'u ye fanga min b'u la nafolo min b'u kun a ta jaga ta jaga o tɛ anw kun olu dɛsɛra k'u ka bana in kunbɛn bana in donn'olu kan tiɲɛni min don yen bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama setigi jamana wɛrɛ minnu bɛ yen nansarala bana in donna a ye tiɲɛni min da olu kan ameriki se min b'olu ye a tɛ anw ye se min bɛ faransi ye o tɛ anw ye mɛ olu ma se ka minɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ ka bana in yɛrɛ kunbɛn o kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ fan fɛ kuma bɛ anw ma wa mɛ bana in nanen ɛɛ fevriye kalo tile tan ni wɔɔrɔ a tile tan ni seegin min ye awa minisiri bɛɛ lajɛlen ye santé cedeao tɔgɔ la u y'u sigi k'u miiri fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de bɛ yen n'o bɛ se ka tigɛ nin waati na a ka lajɛ ji ɲɛma joli na bana in a kana na don an ka jamanaw kɔnɔna na ɛɛ ministre de la santé n'o ye michel hamala sidibe ye a ko ko a ka sigi ka miiri ni a ka hakilina kɔnɔ a ko fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen bi n'o ka kan ka tigɛ an ka jamana kɔnɔna na o ye ka jamana fɔrɔncɛriw datugu fɔlɔ ne badenw hali maa min tɛ misiw minyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ filen tɛ michel hamala sidibe n'o ye ministre de la santé ale ye nin kuma in fɔ mais il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baden fɛn tɛ mali ka jamana kuntigi ye sigi dɔ kɛ ani kɛnɛya tigilamɔgɔw a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aéroport ko ka aéroport datugu ko avion minnu bɛ yen n'u bɛ doni ta ka don n'o ye k'olu dɔrɔn de ka don ko n'o tɛ ko mɔgɔw kana don mɛ o kɔfɛ n ko avion dɔ nana an y'a ye k'a fɔ an balima dɔw bɛ yen u bɔra ka kuma na ka dantigɛli kɛ u ye dantigɛli jumɛn kɛ i n'a fɔ min ye ouverture média ye n'o ye thierno ye thierno y'a fɔ thierno ko maa dɔw bɛ ka na bi o y'a sɔrɔ mali ka jamanakuntigi y'a fɔ ko avion kana don n'a bɔra doni ta avion na mɛ thierno ne yɛrɛ y'a ye a ka page kan don a bɛ ka dantigɛli kɛ a ko cogo di a ko maliyɛnw an k'an kɔlɔsi a ko avion dɔ jigitɔla filɛ nin ye sisan sisan air france ka avion don a ko mɔgɔw b'a kɔnɔ ɔ n ko o arrivage min nana o min nana o ye nako fila min kɛ ɛ le 12 le 16 n ko banabaatɔ ninnu bɔra o de kɔnɔ mɛ an kɛlen bɛ k'an pan o bɛɛ lajɛlen kunna ɔ o bɛ mun ko fɔ o b'a jira jamana marabaga minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ jamana kunna fɔlɔ an k'a daminɛ son excellence elhaji ibrahim boubacar keita la ni bolo fununa a bɛ da tigi kun ale de tun ka ale ye nin kuma in fɔ mɛ munna nin avion sera ka don avion bɛɛ y'a dɔn bana in cira de ka na n'a ye bana in ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ avion min nana dɛ bana in nana o de fɛ mɛ o y'a sɔrɔ min ye michel hamala sidibe a ko ko an k'an janto aéroport la ko ni bana in ma ɲɛ k'a bɛ don a bɛ don o de fɛ mɛ a donna o de fɛ o ɔ n'a ma ɲɛ bana donna an fɛ yen ɔ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de ka kan ka tigɛ sa min b'a to nin bana in yɛrɛ bɛ kunbɛn o kɛlen Michel Amala Sidibe n'ale ye minisiri de la santé ye a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to cogoya min na min ye faransi eh, lasigiden min b'anw fɛ siniwaw ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan yɔrɔ dɔ bɛ yen u y'o labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ye santiri dɔ ye u y'o santiri labɛn eh, ebolatɔw tun b'a yɔrɔ la yen nɔ u taara o yɔrɔ labɛn ni siniwaw ka anbasadɛri ka wulikajɔ ye o yɔrɔ in na u ye fɛɛrɛ tigɛ ka li dɔw bila yen nɔ li tan ɲɔgɔnna k'olu bila yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen santiri wɛrɛ bɛ yen u y'o ta n'o ye hôpital du Point G ka li tan k'o bila yen nɔ an badenw a ma ban ɛɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u nana batima dɔw labɛn batima minnu bɛ yen n'o ye hôpital du Mali batima dɔw ye ka li tan k'o bila yen nɔ ɛɛ li wɛrɛw ka olu bila yen nɔ li minnu bɛ yen ɛɛ n'u bɛ se ka banabaatɔw kunbɛn u ye fɛɛrɛ tigɛ u la n'o bɔra yen laboratwari minnu bɛ yen u ye o laboratwariw labɛn bamakɔ yan ɔ n'o bɔra yen ɛɛ u y'a lajɛ tuguni site dɔ bɛ yen fe ɛɛ FEBAK bɛ kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ in u ye yen labɛn k'a jateminɛ ka li kɛmɛ k'o bila yen nin bɛɛ ye labɛnw ye bana in kunbɛnni kama ɔ a yera k'a fɔ ko bana yera an fɛ yan wagati min na n'o ye coronavirus ye covid 19 a premier cas yelen minisiri a tun ye min fɔ a jɔrɔla min na a kɛr'o ye ka d'a kan bana donna aéroport de fɛ ni bana donna yen a y'a ka maaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye comité scientifique ye a kɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan a ko an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sisan mun de b'a to bana in yɛrɛ kana se ka caya cogo di an k'o fɛɛrɛ tigɛ ɔ a ye min fɔ o ye ka frontière k'olu datugu a sanfɛla dugumana k'a bɛɛ datugu marchandise dɔrɔn ka na mais hadamadenw kana na a ye laɲini wɛrɛ kɛ n'o ye ministre de la santé Michel Amala Sidibe a ko ko ka ekɔlisow k'olu datugu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko jama ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kana tɛmɛ maa bi duuru kan bilen a kɛra mariage ye o a kɛra janajakɛyɔrɔ ye o a kɛra misiri kɔnɔna ye o a kɛra sugu ye o ɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen a ye kumaw kɛ nin bɛɛ kan k'a fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ nin bɛɛ lajɛlen na ɔ nka o baara kɛra kɛcogo minnu na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn baara dɔw sera ka kɛ dɔw ma se ka kɛ nka fɔ an k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen ni olu tigɛra k'a fɔ nin bana in a kana na kɛ sababu ye ka maliden soso a cogoya min na Ɛɛ jamanakuntigi ye dantigɛli dɔ kɛ n'o ye mali perezidan de la republiki a ko miliyari wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ saba a ko o ka bila coronavirus yɛrɛ kɛlɛli la a waati an bɛɛ lajɛlen ye mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo n'o ye son excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta ye a ni musaka min filɛ nin jamanakuntigi yɛrɛ jɛnna miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ kɔ ani kɔ k'a fɔ ko o don coronavirus la nka an badenw miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ min n'a fɔra ko k'o ta mali yɛrɛ budget la n'a fɔra ko k'o jamanakuntigi y'o di an k'a dɔn k'a fɔ o o wari in bɛɛ lajɛlen miliyari wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ saba in a bɔra yɔrɔ jumɛn a bɔra ministère de la santé o ka budget de la docteur Boubou Cissé fɛ n'o y'i cɛ k'i bɔ yen a fɔra ko k'a lajɛ ɛɛ min ye nin bana ye a épidémie a bɛ se ka yɔrɔ dɔw sɔrɔ mais maa dɔw bɛ yen fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ ka musaka dɔ d'u ma wari tilacogo la miliyɔn kɛmɛ saba o ka bila olu ka bolo kan furaw sanni miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ naani ani miliyɔn bi wɔɔrɔ ani seegin ɔ n'o bɔra dɔgɔtɔrɔsow ka dɛmɛ kɛ olu fana ye miliyɔn kɛmɛ wolonwula o donna olu ka da fɛ n'o bɔra yen dépense wɛrɛ minnu bɛ minɛnw sanni na miliyɔn kɛmɛ naani ani miliyɔn tan ni fila o donna o da fɛ ɔ n'o bɔra yen min ye baarakɛlaw yɛrɛ ye ɔ service kɔnɔna na mago dɔw b'u ye mago misɛnninw na miliyɔn kɛmɛ naani ani bi duuru o donna o da fɛ ɔ n'o bɔra min ye bâtiments ye olu labɛnni miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn o donna o da fɛ limanaw n'o bɛɛ lajɛlen y'i cɛ k'i bɔ yen ɛɛ i bɛna ye k'a fɔ dépense in bɛɛ lajɛlen Dépenses wɛrɛw bɛ yen n'o ye personnels ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u yɛrɛ bɛ baara la miliyari kɛmɛ fila ani kɔ o donna olu ka baara la n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ saba o de donna nin bana in kɛlɛli da fɛ miliyari wɔɔrɔ min ni jamanakuntigi ko ko ale yɛrɛ b'o di n'an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an ye a wari bɛɛ lajɛlen taara ministère de la santé o ka budget de la ɔ hali bi n'i y'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye eh, jamana yɛrɛ premier ministre ye n'o ye docteur Boubou Cissé ye ale ma fara ministère de la santé la hali bi dɛ ka d'a kan ale yɛrɛ ka laɲini ye mun ye ale bolo bi ni nin baara in bɛɛ lajɛlen ɲɛna ministre de la santé bolo o y'ale ka premier ministre ya bannen ye o kosɔn ministre damadɔw bɛ yen docteur Boubou Cissé n'u tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ an bɛ don min na komi bi datigɛndala de bɛ yen jamana min n'a marali n'o bɛ ka mara ni datigɛndala ye est-ce que mɔgɔ bɛ se k'i jigi da résultat ɲuman kan o baara la wa est-ce que jaabi ɲuman bɛ sɔrɔ o baara la wa ɔ n'o bɔra dépense dɔw bɛ yen minnu bɛ ni olu bɛ ka kɛ i n'a fɔ n'o bɔra ministère de la santé ka budget yɛrɛ la a fɔra ko couvre-feu n'o ye ka a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ mugan ni kelen n'o ye vingt et une heures ye ka taa bila cinq heures du matin na ko dépense dɔw bɛ yen o ka kan ka di lakana tigilamaw ma ɔ miliyɔn kɛmɛ wolonwula o taara ministère de la santé ka budget la n'o bɔra yen min ye hébergement ye maliden minnu bɛ n'u nana ka bɔ Tunisie miliyɔn kɛmɛ duuru o taara ministère de la santé ka budget la n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɛɛ min ye awa ko ka masque ministère ministère de l'industrie et du commerce limanaw ministère de l'industrie et du commerce o ye casque san ka na n'a ye 10 millions de casque ɔ ko ka na n'o ye ko ka na o don jamana kɔnɔna na o o min sanna ka na n'o ye 10 millions de casque a bɔra ministère de la santé ka budget la ɔ ministère de la santé yɛrɛ t'a dɔn ayiwa a sanna hakɛ yɛrɛ min na a t'o dɔn awa a nana fɔ a ye dɔrɔn ko nin casque hakɛ in sanna o fana bɔra a ka budget la n'o bɔra yen jamana premier ministre yɛrɛ n'o ye docteur bubu sise ye ale yɛrɛ taara lit dɔw san ka t'u bila dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ y'u plaigner k'a fɔ o lit ninnu yɛrɛ k'u si man ɲi ɔ o n'a ɲɔgɔnna caman a ka ca mais n'i y'a ta k'a lajɛ ɛɛ min ye Gabriel Toure yɛrɛ kelen ye n'i ye Gabriel Toure yɛrɛ kelen ta k'a lajɛ dɔrɔn masque min bɛ utiliser tile kɔnɔna na masque min bɛ utiliser masque ba fila ɔ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan kalo la o bɛ bɛn masque ba bi wɔɔrɔ ma kalo o kalo ɛɛ min ye Gabriel Toure dɔrɔn ye o b'o utiliser ne balimaw o bɛ mun kofɔ o b'a jira k'a fɔ min ye jamana ɛɛ premier ministre yɛrɛ ye n'o ye docteur bubu sise ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana a bɛ ka taa taa cogo min na a bolo n'an taara nin cogo in na jamana in laban a bɛ jɔ ka d'a kan jamana yɛrɛ minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye n'olu bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kow kunbɛn olu ma se ka bana in yɛrɛ kunbɛn o kuma tɛ anw faantan jamanaw ma mais n'i y'a jateminɛ jamana premier ministre ye ko wɛrɛ kɛ tuguni min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan jamana eh, ministre de la santé min bɛ yen n'o ye Michel Hamala Sidibé ye ale ko fɛɛrɛ ni dabali dɔ ka tigɛ o ye jumɛn ye o ye k'a ɲini partenaires fɛ wari dɔ ka se ka sɔrɔ cogoya min na miliyari bi saba ani miliyari duuru a y'o de laɲini nka an y'a ye k'a fɔ a sera ka miliyari bi saba ani miliyari naani a y'o sɔrɔ o miliyari bi saba ni naani min n'a y'o sɔrɔ jamana premier minisiri nana mun kɛ a ye kɔnti dɔ dayɛlɛ a yɛrɛ fɛ yen wari ninnu bɛ ka wari fɛn o fɛn fɔ tan nin wari in bɛɛ lajɛlen bɛ jigin o kɔnti in de kɔnɔ yen nɔ n'o ye BMS ye a taara o kɔnti dayɛlɛ n'o ye jamana premier minisiri ye ne badenw ɛ n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ yala jamana premier ministre n'o ye docteur bubu sise ye ale bɛ ka a to jamana yɛrɛ bɛ ka segin kɔfɛ bi ale bɛ k'a to jamana yɛrɛ bɛ ka coron bi n'an taara nin cogo in na jamana premier ministre yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye coronavirus ka caya an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan jamana bɛ ka mara cogoya min n'a fɛ bi nin tɛ jamana maracogo ye an bɛ min ɲini Mali ka jamanakuntigi fɛ n'o ye son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye Laji Bourama ale min ye jamana ɲɛmaa ye n'a m'i jɔ a jɔyɔrɔ la jamana premier ministre a kɛlen bɛ ka jamana ta otage la an kɔni m'a dɔn jamana premier ministre a kɛlen bɛ ka fɛn min kɛ jamana président de la république la bi n'o ye son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ɛ premier ministre i n'i ka ministre des affaires étrangères i n'o tɛ kuma i n'i ka minisiri de eh, i n'i ka minisiri de la justice i n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la bi eh, i n'i ka eh, minisiri de l'administration territoriale i n'o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la bi minisiri wɛrɛw bɛ yen a kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka a b'olu kɛlen bɛ ka minisiri tɔɔrɔ bi dɛ a kɛlen bɛ k'u se u dan bɛɛ lajɛlen la minisiri bɛ se ka baara kɛ cogo di ka jaabi ɲuman sɔrɔ nin na minisiri de la santé ale ta filɛ nin ye misali ye parce que mun wɛrɛ la docteur bubu sise yɛrɛ bolo bi ni minisiri de la santé yɛrɛ sera nin baara in na dɔrɔn o tuma o taara o kɛra jamana a premier minisiri ale bolo bɔra a la kɛlɛ kun bɛɛ filɛ nin ɔ an badenw tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ nin tun y'aw balimakɛ aw sinji aw nin mana adama jara vieux bilen dɔw ko ne ma ko jinɛ bilen dɔw yɛrɛ ko ne ma ko sabu kelen pewu dugu lamaga mais a ma ban ka d'a kan min ye dɔktɛri bubu sise ye ni elaji ibrahim bubakari keyita n'a ma fɛɛrɛ kɛ a k'a ka baara taabolo changer a ka dɔktɛri bubu sise bɔ yen wa an bɛ kangari min da jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o son excellence elaji ibrahim bubakari keyita ye n'a ma ɲɛ k'a bɛ maa o maa ta premier ministriya la nin kɔfɛ a ka mɔgɔw ta mɔgɔ minnu bɛ yen ni expérience b'u la mɔgɔ minnu bɛ yen n'a dɔnko b'u la mɔgɔ minnu bɛ yen n'a se b'u ye ka jamana yɛrɛ mara a k'olu maaw ta minnu bɛ jamana mara yɛrɛ sidɔn minnu bɛ adamadenw yɛrɛ dɔn ka sigi ka kuma ni adamadenw ye dialogue bɛ kɛ maa minnu fɛ dɔkitɛri bubu sise tɛ dialogue dɔn kuma kelen fila o y'a sɔrɔ a wulila k'a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ ne de ta ye parce que ale ye waribontigi ye lɛkɔli karamɔgɔw ta in ye misaliya ye an bɛ don min na komi bi volontaire olu bɛ ka sara lɛkɔli karamɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u ka laɲini ɲini olu tɛ ka sara jamana kɔnɔna na jamana tɛ jɔsen ɲuman kan dɛ jamana tɛ taabolo ɲuman kan n'an tora nin cogo in na mali ka jamanakuntigi alhaji ibrahim bubakari keyita n'an tora nin cogo in na ha a man ɲi dɛ ala k'an kisi k'an tanga dɛ o tuma min tun bɛ ne fɛ ka fɔ bi o de ye nin ye ko n'i ɲin dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye jamana premier minisiri a ka baara bɛ taabolo min na bi a bɛ lahalaya min kɔnɔ bi an bɛ ka taa cogoya min na bi n'an tora nin cogo in na a man ɲi jamana ma a man ɲi jamanakuntigi yɛrɛ ma ka d'a kan malidenw ye jamanakuntigi de ta k'ale sugandi k'a bila jamana ɲɛfɛ k'a ka jamana mara an ma dɔkitɛri bubu sise ta dɛ ale de y'a ta o tuma a ka premier minisiri a k'i kɔfilɛ a la bi jamana ɲɛmɔgɔ ɛ ale bɛ se k'a fɔ cogo di a ko ka nin baara kɛ nin ka kɛ nin ka kɛ a fɔra ko miliyari kɛmɛ duuru k'o ka di jamana kɔnɔ ko k'o di malidenw ma ɛ ko malo tɔni joli ani ɲɔ tɔni joli sereyaliw tɔni ba bi duuru ni wɔɔrɔ malidenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi yala o min layidu tara mali ka jamana kuntigi fɛ ani cent milliards min fɔra ko k'a di malidenw ma ko k'a don an ka kow da fɛ yala wari bɛ ka taa min miliyari kɛmɛ duuru min fɔra kuranko min fɔra an ɲɛ t'a si donyɔrɔ la o bɛ mun kof'i ye o b'a jira k'a fɔ min ye jamanakuntigi ye ale yɛrɛ bɛ fɛn min fɔ a ka premier ministre yɛrɛ bɛ oppose o la k'a tɛ kɛ wa n'ale dun ko k'a tɛ kɛ ale de ye ministre de finance ye o tuma jamana a tɔ bɛ ka coron ka taa fɛ de jamana tɛ ka bɔ dɛ tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ sabu kelen pewu dugulamaga adama jara vieux blen nin tun ye bi ta ye n'ala sɔnna a ma jamana premier minisiri a ma tila la don nataw la an bɛ tiɲɛ de fɔ a ye jamana ka jɔ jamana si tɛ jɔ nin kan jamana si tɛ jɔ datigɛdala kan jamana si tɛ jɔ dusu kan n'i y'a mɛn jamana mara e bɛna maa dɔw de mara maa dɔw de sɔnnen don i ye ɛ n bɛ maaw mara n bɛ maaw mara maaw de sɔnnen don i ye wa n'o tɛ sɔgɔmada kelen ni bɛɛ lajɛlen wulila a ma ban wa o tuma jamana tɛ se ka mara nin cogo in na ka wele bila mali ka jamanakuntigi ma k'i jɔ a jɔyɔrɔ la joona n'o tɛ jamana tɛ mara tan dɛ ni bubu ko cogoya min na o ka ɲi o o man ɲi o fo jamana ka taa o taabolo fɛ jamana si tɛ jɔ ten hakɛto bɛ nin ka sira la ma